Hi, Malawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well articulated news plus information. Please subscribe. inkhani imene ija amayembekezanso kuti tikupaseni mpata a director akafukufuku akafufuze funso lina munanena kuti kumakhala zionetsero zopanda chilolezo uh, pa 7 a november 2024 tinalemba kalata no, not seven, uh, pa, pa, pa 17 november kuwauza bwanamkubwa kunena kuti malinga ndi malamulo tifuna tipange zionetsero zabata ndi mtendere mafuta mdziko muno mulibe abwanamkubwa anatiitanitsa ku stakeholders conference ku office kwawo apolisi munalimo tinakambirana tinkafuna tipange ma demonstration pa 19 munatiuza kuti pa 19 a president akupita ku um, luanar ife ngati anthu olemekeza malamulo tidamvera ndipo tidasankha tidagwirizana kuti mademo tipanga pa 25 imene ali mande anthu ankatiseka kuti mademo opanda opanga mande akuti koma tinafuna kulemekeza malamulo that, that sunday pa 24 kunabwera kalata yonena kuti apolisi mwauza bwanamkubwa a lawford palani kunena kuti achakwera akuchokapo choncho mademo tilepherese mukuganiza kuti anthu mwauza kunena kuti tikufuna tipange mademonstration lachinayi Akuuza mwatiuza kuti president akuchokapo tavomera ngati olemekeza malamulo kenaka mukukabweresa the whole state president kungofuna kusokoneza ufulu wa ma demonstration ndizoona lero mungamaime kumauza dziko kunena kuti kumakhala ma demonstration ongofuna ongofuna osalemekeza malamulo after all said and done ngati lero simutiwuza chifukwa tili ndi recording apa imene munayankhula pa 7 December Ngati simutiuza, bwalo ndi siteshoni imene ikumva mlandu wa anthu anatema anthu pa 24 apa ndi pa 25 pa Lilongwe community komanso ngati simutiuza kumene akumva mlandu wa anthu amene anaphwanya magalimoto anapanga ziwawa ku parliament inu muvomere kuti mwalephera mutule pansi udindo and you are a threat to the peace and stability of this country that said ndinene pano kuti ife tikunena kuti muno omwe timamaliza tipange uh, governing

And ndi munthu amene salingalira za mbiri yake, legacy. Ifeyo timamenya nkhondo kuti azimayi aziikidwa pa mpando. Pano mawa tidzapanga convince bwanji anthu kuti adzakhale Inspector General pamene tili ndi mayi amene akuyang'ana kumbali mwadala? Chifukwa cha chimenecho, tikupempha nyumba ino kuti resolution imene tipange tipeze komiti.

komiti imene iyendese mwabata ndi mtendere kufika pa 16 september zikomo kwambiri amene amachokera ku bungwe la cdedi a namiwa ah, tinakuonani munayaka moto mwina munali ndi nkhawa zotani tsiku la lero Ah, tili mu nyumba muno kumene amalawi akuyembekeza kuti muchoke mfundo zogwirika chifukwa chonena kuti demokrasi kwenikweni imasamira pa chisankho chisankho chimafunika chichitike mwabata ndi mtendere kuti zonse zimene zichitike pa chisankho anthu azivomereze. Chifukwa chani? Gawo 12 la malamulo akulu a dziko lino timanena kuti timalemba anthu ntchito kuti atilamulire ngati president, phungu komanso ukhansala. Ndi anthu amene aja ubale umene ulipo timafunika tiziakhulupirira. Ndiye ngati tingasankhe mu njira imene anthu sangayikhulupirire zimavuta kuti anthu aja tiakhulupirire. So pano nkhani imene timakamba apa ndi chimtimamtima cha democracy chifukwa ndinanena kuti kulibe kumene amagulisa bata ndi mtendere. if you mess up with this peace and, and stability we are finished as a country simungakambe nkhani za chuma simungakambe nkhani za chitukuko simungapange nkhani ya chi- ya chisankho popanda bata ndi mtendere nde nimawakumbusa a inspector general a police madam merlyne yolamu kunena kuti amayeneka kuti atule pansi udindo ndipo sitikusintha pamenepa chifukwa chani kwachitika zinthu zonyasa mwachitsanzo pa 25 november linali lolemba ku lilongwe community apolisi amayima chonchi apa anyamata achikwanje kodi zimayenekanso zimenezo kuti akafufuze amayenera kumangotembenuka kuti ammange uyu zikuoneka kuti polisi yathu imaona nkhani zikachitika kumachinga akuthamanga mwamva kuti nkhani ili kukhoti zikakhudza ku lilongwe ayi akachitika kundirande akuthamanga kukamanga kumzuzu akamanga sitingapite ngati choncho ngati dziko chimene chikumvesa chisoni nchonena kuti kwa nthawi yoyamba amalawi timalimba kuti tiziika azimayi pa mipando lero kuti ndi inspector general wa mayi koma zimene akupanga kukhala ngati simayi akumayang'ana kumbali ndinakambaponso nkhani yonena kuti zomvesa chisoni kuti akamagwira ntchito apolisi awo mwina tikonze kaye lamulo kunena kuti inspector general wa polisi asamasankhidwe ndi president chifukwa paja amanena kuti munthu samaluma chala chimene chatani ah, chikumudyesa chifukwa chokuti amasankhidwa ndi president amaonesa kuti akamapanga zinthu zawo azikondera president amene ali pa mpandoyo ndiye ndinanena mosindika kuti chifukwa choti nthawi yasala miyezi itatu ukuku kuti tikhale ndi chisankho chabata ndi mtendere pa 16 pano nyumba ino ya PAC imene anthu akudikira kuti mumange zogwirika ipange komiti amati governing council ionesese kuti izipanga ziganizo chifukwa achakwera ndi interested party panopa achakwera chidwi chawo choti afuna asankhidwenso sitingakhulupirire akhalapo kangapo konse akuwalamula madam inspector uh, merlyne yolamu kuti agwire anthu sanagwire anthu ndiye inspector general amene sakumvera wa police uh, akumve- sakumvera president amene anamusankha angamvere yani ndiye ngati tifuna chisankho chabata ndi mtendere nyumba ino lero ikamachoka pano ikonze komiti yapaderadera zidachitikapo mbuyo munthawi yakamuzu tinakhala ndi anthu angapo amene amagwiritsa ntchito mphamvu za malamulo a iwo azipanga ntchito yawo koma ntchito yakula tifuna pakutha pa zonse pa 16 pano amalawi azanene kuti ife tidapanga chisankho tapanga chiganizo chimene tizakhale nacho for the next 5 years choncho kunali kupempha komanso kusindika koma mmene ndikuteremo sindikunena kuti timayikira kumbuyo zilizonse zosokoneza bata ndi mtendere ife ngati amu- mabungwe omwe si aboma timayeneka tikhale pakati kulimbikitsa kunena kuti zonse zichitike mwabata ndi mtendere kukambapo nkhani ya zionesero kungoti kumalawi uno sitikamba zoona boma ili linapindula kuchokera mu zionesero and anthu amene anapanga zionesero zoononga anthu ake ndi awa nthawi imene malawi muno machitika zi- zionesero zoononga a richard chimwendo banda anduna aza maboma ang'ono anali uh, director wa chinyamata ndiye ndakondwera kuti anali momuno Achipa- azipani za dpp ali momuno secretary general apita mukhito ali momuno ndiye apa nyumba iyi ibweresa mwayi kuti ngati titagwirizana moona mtima tikhoza kupanga chisankho chimene chikubwerachi chisankho chogwira mtima ananena inspector general kuti uh, kumakayang'ana kumalawi kuno palibe wakumpoto palibe wapakati palibe wakumwera chifukwa ine ine ndinakwatira kuntcheu mwafunse anduna amumba akuwuzani kuti akazi awo ngakuntcheu koma abambo awo ngakuthyolo kuti mufunse mwina anduna asimplex chithyola banda akuwuzani kuti a- akhala akulira kubalaka koma akazi awo ngakumulanje Ndiye, anthufe sitingakwanise kuti tilole china chake chititsemphanise chifukwa cha chimenecho anthu amene ali pa mipando azigwira ntchito yawo molemekeza malamulo Munaona mmene amafotokoza a Mangani. Malamulotu aliko koma vuto ndilonena kuti timasankha dala kuyang'ana kumbali. Apa apa polisi yathu iyime nji. Anthu amene anaphwanya magalimoto ku parliament amangidwe ndipo milandu tiziyilondola. Anthu amene amatema ndi zikwanje anthu pa community amangidwe. Anthu amene anatema zikwanje ndi zikwanje anthu pa Mbowe amangidwe. Ndi kuphatikizapo milandu yonse kaya inachitika ku Phalombe kaya kuti aliyense amene waphwanya malamulo atani amangidwe. Tikatere tizapeza kuti anthu polisi yathu aziyikhulupirira. tikathokoza namiwa zikomo kwambiri amene ndi a sylvester namiwa amene ndi mkulu wa bungwe la cdedi amene ali nawonso mchipinda chino komanso anafunsa mafunso awo ah, pokhuza kuti mmene anaona bwanji chisankho chimenechi koma makamaka ndondomeko yoyendesa ah, chisankho chimenechi kuti tikuyenda bwanji ngati dziko komanso ngati achitetezo mwina akukonzekera bwanji ndiye pali anthu osiyanasiyana amene ali mchipinda muno uku aku ten- akuchita kaye kamtentha ndevu kudikiranso kuti chigawo chachiwiri cha msonkhano umenewu chiyambike a trapence amene ndi mkulu wa bungwe la hrdc mwina mwachiona bwanji chigawo choyamba cha mas- cha msonkhano umenewu no chigawochi ndithu ah, chayamba bwino chifukwa chakuti anthu ndithu akuloledwa